ndị be anyị ụtụtụ ọma ndụ azụ ndụ mmiri mmiri akọna azụ anwụna onye m ji maka ya wee bịa ebe a tata bụ nwanne ya nwoke Okwuluọra ndị Igbo Okwuluọra ndị Igbo agbabuo na ngịda isi n'oge gara aga ugboro one ma one n'igwe mana afụ m na oge erugo ka mụa bịa kwupụta ya ka ụwa nụrụ onu m maka na mmadụ one ma one kpọrọ m n'igwe sị m agbana nkịtị na atụnyekwara Okwuluọra arụ na-emekwa ife dị otu a sị na ana m agbanịkwa na o nwee ike na ọ na o nwe ka o si wee dị maka na ọ gbara nkịtị kwere ekwe enyi m na m aka agwa gị bụ ajọ enyi mana enyi m nakwa m gwara gị agwa bụ ezigbo enyi Okwuluọra e nwe mgbe mụ na gị na-ekwu n'igwe na video call ị tụkwasị towel n'isi a gbara mmiri m fụcha dati m tie mkpu m tie sị gị gị zuo ike gị na kpuo ama m na ọ na-ewute ịfụ onye arụ na-aya maọbụ a na-akpọgacha gị ihe enye aka ị gba nkịtị mana ọkwa na onye dị ndụ na-azọ mmadụ ị ma na ị ba ụgbọenu e nwere this oxygen na-esi n'enu agbadata a na-ekpu n'imi ka ọ bụ na o nwe ka ife si me ekutezi ume enwere ife a na-ekwu ebe a sị gị ọ sọkwa ya bụrụ nwa gị ọ sọ ya bụrụ mma gị ọ sọ ya bụrụ mpa gị gị burugodu ụzọ tinye nke gị tupu ị nyere onye ọzọ aka ị ma maka ife e ji wee kwuo ife a enwere ike nwee ka ife si mee ime ụgbọenu ife afụ gbadatasịa ị nwere ike na-achọ ka i tinye n'imi nwa gị maọbụ imi mma gị gị na onwe gị nwere ike slump onye afụ ị na-eti ọbụta na-eti etere ya ọfụma unu nabọ etipịa mana i bu ụzọ tinye nke gị i nweta onwe gị iweta emezi ya nke onye ọzọ ọ nya mere e ji akụzi ya bụ ife ị mata otu e si wee fụ mmadụ n'anya ọ bụrụ na ị mara egwu mmiri abana na mmiri ka i je zọ onye mmiri na-eri ịma egwu mmiri ịma ka esikwa azọpụta onye mmiri na-eri dị iche ana m egwu mmiri egwute mmiri ọnụ m e nwe mgbe m fụrụ onye mmiri na-eri and onye a bukarị mụ atụbaga na mmiri ka m je zọpụta ya ka m na-eru ozugbo ọ gụgbado nnu enu nụọ ala nnu enu nụọ ala ọ gụgbado gburugburu mmiri na-achọ iri aka ya esi m otu ọjọdụ ofu gbara aka na-achọ ka m gbagoo ya ọ wee lapụzie mụnwa wee naa azụ wee tinyezie ya isi tinyezie isi m na ngada wee kwapịa ọ nya bụ na m azọ onye a ọ bụ na obi m e nwere ka o si ọcha ka m mee ya ife dị otu a mmiri gara iri mụ na ya mmadụ wee gwa m na onye mmiri na-eri ị chọrọ ịzọpụta ya na ada esi n'iru ya bụ i si n'iru ọ gụgbado gị mana ụfọdụ dị ụfọdụ amarọ ife dị otu maka ịma egwu mmiri abụrọ na ị fụrụ onye mmiri na-eri tụgbunye isi ị mụtacha egwu mmiri je mụọ ka esi azọ onye mmiri na-eri okwu m wee bụrụ gị na Okwuluọra ndị Igbo ị na-agbanị ị na-agbanị ịzọ ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ enwere ndị i wetara ife na ezinụlọ fa mana gị na onwe gị arụ adọrọ gị ị need izu ike agwago m gị this thing off camera so many times last time mụ na gị kwukwa nke mgbe i jecha ụmụaka nata ayọkwara m gị biko sị gị zuo ike zuo ike zuo ike oke mgbagharị a onye nke akpọkwago onye nke akpọkwago onye nke akpọkwago ọ ife dị mma ka ị na-eme ọ ka ọ dịrị ụmụnne gị na mma ka ị na-eme mana ị ga-adị ndụ wee mee ya ị ga-adị ndụ wee mee ya ọrụ ị na-arụkwanụ mara ama ọ bụrọ onye ọbụla ga-emenwu ya ị na-arụ ya arụtakwana ya ma mma zuo ike agwago m gị ya n'igwe mgboro ole ma ole ị nụrọ ya ka m ji wee sị ka m bịakwa ekwe ụwa nụrụ ọnụ m na nsogbu ayọ gị zuo ike kịta ajụgo m ọ bụ ọgịnị mere ụmụ nwaanyị nwere agbara okwuluọra nkịtị ọ na-akpagharị one ma one n'ime unu jee siere ya nri unu nkịta unu na-eyiri mpempe akwa na-esiri ya nri ọ gafee efe unu na-akpọ ụlọ gbamgbomgbom ebebegodi ya okwuluọra ekwesịrọ ịnọ sọsọ ya onye na-azọ ndị mmadụ nyere ndị mmadụ aka ma mere ofu nwaanyị nwere ofu nwaanyị nọ jere ebe a ka i siere ya nri yiri mpekere akwa ya na-amagharị ya n'iru o nwee ka ọ bụ okwuluọra azọọna ọtụtụ ndị mmadụ ndụ na be anyị o nyego ọtụtụ ndị mmadụ ife okwuluọra i kiricha ife onyonyo a ọ bụrụ ofu ọnwa gbanyụọ igwe gị ọ bụrụ PA gị were nye gwagasịa ya ife ọ ya-eme na call ọ ga-aza zuo ike gidigidigidi ị fụrụ anị akwa na arụ ka ọ na-ana akwa na arụ ka ọ na-ana udo adọrọkwa o ka ghara ịka akụkọ ka ghara ịka akụkọ otu ihe na anyị na-afụ gị anyị na-agbanyere ọ kala anyị mma biko ka m na-ayọ zuo ike zuo ike mbọsị mụ na gị na-ekwu okwu na vidio kọl i were eh, towel tinye n'isi igbe mmiri isi na-achọ ikwukapụ ekwukapụ marakwa na that day na ndị mmadụ na-akpọ gị na fon ka ị meere fa ife fa ga-etukwurukwa saịdị na-ewe iwe ejiwa na-agba okwuluọra pikirọ fon ejiwa na-agba okwuluọra replyrọ meseji onye ị na-ekwu ị mara kondishọn onye a ị madị ka o si wee dịrị onye a biko ka m na-ayọ gị okwuluọra nwanne m biko zuo ike zuo ike were aba were ofu ọnwa zuo ike a na-ejedịkwa holiday ị ma na ọrụ ka ị na-arụ ị na-eje holiday yet ị na-agbagharị yet jee holiday gbanyụọ igwe zuo ike gbanyụọ igwe zuo ike nene eh, pikchọ gị na onye asị ntị n'ebe a nene ụkwụ gị biko kene amakọ m otu ọzọ anyị esi wee gwa gị ife zuo ike ama m na ọ na-ewute ndị arụ na-aya na-eme ife niile mana ị na-enweta naanị onwe gị tupu i wee zọbanụ ibe anyị ekwukwanụ ka ọ la m n'ọnụ e nwee onye nwere ife ọ ga-atụnye ọ tụnye Okwuluọra nwanne m biko zuo ike zuo ike ị na-agbanị agụba agụba ndị na-agbalị ma agịrọ gị ma n'ụdị ime ite ọ pụrụ kụrụ mana zuo ike maka na mgbochi ọya ka ọgwụgwọ ya ibe anyị ekwukwanụ ka ọ la m n'ọnụ emesịa